le oideachas a thabhairt do Phrotastúnaigh ón uasaicme. Inniu, is scoil idirchreidmheach í, trí chéad caoga dalta, formhór acu ina ndaltaí cónaithe. An táille, sé mhíle trí chéad punt an duine sa mbliain. Sa mbliain 1835 a bunaíodh an scoil seo in iarthar Bhleá Cliath ar 100 acra. 500 dalta, an t-ord Doiminiceach ina bun. £1,400 ar na daltaí lae agus ceathair go leith míle punt ar na daltaí cónaí. Measaim féin go bhfuil réimse mór oideachais ann. Sin an fáth go bhfuil ar na tuismitheoirí go bhfuil siad toilteanach airgead a íoc ar son an oideachais. Scoil a ghearrann táillí, na mílte punt i dtáillí, in aghaidh chuile thuismitheoir, cuir i gcás. Ní féidir le duine ar bith a rá go bhfuil an scoil sin ag feidhmiú ar an leibhéal céanna is a fheidhmíonn scoil nach bhfaigheann an t-airgead sin. Cothaíonn an structúr meánscoileanna elitism, cultural elitism, social elitism, gan dabht.
Níl a leithéid rud ann agus saor-oideachas sa meánscoil, mar is cuma cén scoil atá i gceist, tá cuid acu, baineann siad táille deonach Ach na scoileanna nach féidir leo táille deonach a bhaint, níl aon airgead breis acu faic a dhéanamh.
Tá an córas oideachais casta, tá 60% de na meánscoileanna sa saorchóras, ach tá cuid acusan ag baint táille deonach cúpla céad punt sa mbliain mar a dhéanann an scoil seo. Is ag brath ar an stát go hiomlán tá na gairmscoileanna agus scoileanna pobail. Ach tá thart ar 57 scoil sa tír 5 fán gcéad ag gearradh táillí móra. Íocann an stát tuarastal a gcuid múinteoirí ar chostas 26 milliún sa mbliain. Tá na scoileanna Protastúnacha ag fáil deontais faoi leith freisin. Cén fáth go bhfuil daoine ag íoc as rud atá le fáil go saor?
Tá mé ag ceapadh gurb é sin an rud is fearr a dhéanamh le airgead ar chor ar bith, is ná é a chaitheamh ar oideachas páistí. Tá aithne agam ar a lán tuismitheoirí agus ní bhíonn siad ar maos le airgead ach in ionad an t-airgead a chaitheamh ar. thurais costasacha thar lear i rith an tsamhraidh nó ar charr nua, caitheann siad an t-airgead céanna ar oideachas a bpáistí. Tá sé thar a bheith deacair a rá go mbíonn siad ag teacht ó. chúlra amháin. Tagann a lán páistí ón gcoigríoch go dtí an coláiste seo, ón Ghearmáin go speisialta agus ón Fhrainc freisin. Ach mar sin féin is féidir a rá gur daoine as an ard mheánaicme an chuid is mó de na daltaí sa gcoláiste seo, sé sin páistí a mbíonn tuismitheoirí acmhainneach go leor.
Is scoil an-ghalánta é. Ach is maith liom an spórt agus an drámaíocht. Níl aon bhrú mar leis an airgead mar níl muid ag caint leis an ábhar sin sa scoil mar níl sé tábhachtach.
Téann an formhór daoine go dtí an ollscoil chun an dlí agus lucht gnó na teangacha a dhéanamh.
Tá orainn gúnaí a chaitheamh agus tá spórt, cúpla spórt an-ghalánta freisin cosúil le cruicéad agus
croquet. Tá na ranganna go h-ana beag ar fad agus tá seans ag gach daoine dul chun cinn leis an oideachas agus. Tá an spórt ar fheabhas sa scoil seo agus is féidir linn cruicéad, an haca, an rugbaí, croquet, galf, marcaíocht, cross country, agus an snámh a dhéanamh. Téimid go Andorra gach bliain chun an skiing a dhéanamh agus bíonn a lán spóirt ag na daoine. Could I ask Karen please, would you read the lesson four out first please? Adonai, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai.
Bíonn a lán gníomhartha le déanamh ag na páistí anseo ach caithfidh mé a rá go mbíonn an-bhéim curtha ar an staidéar sa gcoláiste seo. Is iad ardmharcanna san Ardteistiméireachta a bhíonn ag teastáil ó na tuismitheoirí. Cara, Elohim, Leabhar Eoin.
That's excellent. Very well done. Nicely read.
Eabhrais ceann de na hábhair neamhghnách a mhúintear sa scoil agus freastalaítear ar dhaltaí ó gach coirnéal den domhan, an ceathrú cuid den iomlán. Anois, an rud atá mé ag iarraidh a thaispeáint do gach uile dalta a thagann isteach anseo, gur duine fiúntach tú féin agus go bhfuil rud fiúntach agatsa gur féidir leat a thabhairt don saol. Bíonn a lán Éireannach ag obair thar lear, le comhlachtaí móra cosúil le Shell, BP agus Bancanna Idirnáisiúnta agus a leithéidí, agus bíonn na tuismitheoirí sin ag aistriú ó thír go tír. Anois níl ach cúpla scoil fágtha in Éirinn a sholáthraíonn seirbhís iomlán, sé sin seacht lá sa tseachtain, do dhaltaí meánscoile. Is í. an scoil seo ceann de na scoileanna sin agus dá gcaillfí an cúpla scoil sin bheadh ar na tuismitheoirí céanna a bpáistí a chur go dtí scoileanna i Sasana.
Tuismitheoirí meánaicme i gcoitinne, gnáth-thuismitheoirí, tuismitheoirí atá ar thuarastal, Tá roinnt díobh go bhfuil a ngnó féin acu, ach ar an iomlán is daoine tuarastail atá anseo. Téann nócha seacht faoin gcéad de na tuis, de na daltaí anseo go dtí an tríú leibhéal, i bhfoirm éigin, agus téann siad isteach i jabanna cosúil le dlíodóirí, bíonn a ngnó féin acu, cúrsaí leighis, Ach na gnáthrudaí cosúil le leictreoireacht agus rudaí mar sin chomh maith. Is gnáthdhaoine iad. Tá atmaisféar iontach san áit seo, idir na múinteoirí agus na daltaí. Tá ana-sheans ag na tuismitheoirí a nguth féin a chur in iúl don choláiste. Measaim féin go bhfuil traidisiún i roinnt scoileanna agus cothaítear é go dtí an deireadh. Now, nílim cinnte anois go bhfuil sé sin fíor sa saol atá againn inniu. Cén líon imreoirí rugbaí a éiríonn go dtí an barr? Ní líon mór é. Tá sé an-íseal ar fad. Dá bhrí sin, cad faoi na daoine eile nach bhfuil rugbaí taobh thiar dóibh? Éiríonn leo san chomh maith. Tá áiteanna do gach duine. Agus má tá seans ag duine atá go bhfuil rugbaí aige, cén fáth nach nglactar leis?
Scoil i dtimpeallacht eile ar fad i lár Bhaile Átha Cliath, áit nach bhfuil teacht ar airgead deonach ach áit a bhfuil géarghá le hairgead a chaitheamh.
Tá míchothromaíocht ann cinnte, mar, mar a dúirt mé, níl faic againn ó thaobh áiseanna spóirt. Táimid anseo i lár a lán árasán agus flats agus warehouses agus fiú amháin caithfimid siúl dhá mhíle gach lá or gach lá ag imirt spóirt. Tá gach rud inár gcoinne. Ach fiú amháin ag tógaint gach rud in áireamh, tá na múinteoirí anseo ag déanamh a ndícheall le haghaidh na cluichí go léir, go háirithe, mar dúirt mé, peil, iomáint agus sacar. Caithfimid siúl suas go dtí Páirc an Fhionn Uisce agus tá sé sin baolach go leor agus tá a lán trácht ar na bóithre agus táimid in aice Heuston Station, Stáisiún Heuston, agus tógann sé timpeall leathuair dóibh siúl suas go dtí an. Páirc an Fhionn Uisce. Go minic bíonn an páirc dúnta le haghaidh cluichí, go háirithe sa gheimhreadh. So téimid suas agus caithfimid teacht ar ais agus bíonn gach duine fliuch báite. Uaireanta téann buachaillí suas agus ní shroicheann siad an pháirc, téann siad in áit éigin eile agus anois agus arís ní bhíonn fiú amháin foireann againn.
Creidim féin gur scoil iontach é seo. Tá na múinteoirí ana-thugtha don obair. right, agus déanaimid ár ndícheall. Tá áiseanna anseo ceart go leor, tá chuir na Bráithre Críostaí, seomra iontach ríomhairí, agus taobh amuigh de sin níl mórán eile. Níl seomra mór againn chun cruinniú maidine a bheith againn. Níl halla spóirt againn, níl aon spás oscailte, níl páirc nó aon rud mar sin ann, níl linn snámha ann agus is anso a bhfuil na rudaí sin ag teastáil, in áiteanna mar seo, right, chun páistí a choimeád as na sráideanna. Cuid acu, ní maith leo bheith ag teacht ar scoil agus i ngach scoil, ceapaim, má bhíonn PE acu agus halla spóirt agus is féidir leo cluichí a imirt in aice na scoile, tagann siad ar scoil fiú amháin le haghaidh na spóirt san. Toisc nach bhfuil an spórt sin againne, cuid acu, ní thagann siad ar scoil anois agus arís, tógann siad lá saor agus tógann siad leathlá agus is trua san, toisc nach bhfuil na háiseanna againn.
Scoileanna gan táillí?
Seans go mbeidh áiseanna acu. scoileanna le táillí is cinnte go mbeidh agus breis, ach an ionann áiseanna agus caighdeán níos airde san oideachas?
Is dócha gurb ea ar shlite mar tá siad ag caitheamh míle nó dhó nó trí mhíle ar oideachas agus creideann siad go bhfuil níos mó le fáil acu ansin ná mar atá in áiteanna mar so, ach níl aon difríocht anseo. idir na háiteanna sin agus an scoil seo againne. Is féidir leo, b'fhéidir, dul go dtí an Rúis ar thuras scoile agus is féidir leo drámaíocht a dhéanamh agus is féidir leo foireann rugbaí a chur amach agus rudaí mar sin. Ach sin é, tá sé an siollabas céanna i ngach scoil, déanaimid an siollabas céanna agus a dhéanann siad in aon scoil eile sa tír. So, cá bhfuil an difríocht? Tagann os cionn céad dalta nua anseo leis an Ardteist a dhéanamh don darna huair Agus cáil ar an scoil as na torthaí? Bhí mise i Caisleán Cnucha agus an Institiúid Oideachais agus ní feicim difríocht mór idir an oideachas. I ndeireadh na dála, is, téann sé síos go dtí na múinteoirí agus na daltaí agus má tá suim agat ins an foghlaim a dhéanamh, déanfaidh tú go maith agus má tá na múinteoirí go maith, gheobhaidh tú na torthaí.
Níl aon difríocht idir an oideachas mar ní bhaineann clisteacht le haon aicme amháin, tá na páistí anseo chomh cliste le páistí in aon áit eile sa tír ach is dócha nach dtugann an cultúr seans dóibh. Tá sé díreach amhail is a bheadh an saol mór ag rá le cuid mhaith dos na páistí seo, níl sé de cheart agat. aidhm mhór a bheith agat sa saol, mar a dúirt Parnell, thus far shalt thou and no further. Sin an dearcadh, ceapaim, a mbíonn ag cuid mhaith acu.
Leis na scoláirí a spreagadh le dhul ag an tríú leibhéal. Tá scéimeanna faoi leith ar bun, ceann acu ceangailte le Coláiste na Tríonóide. Ach níl sé éasca, tá bacanna de chuile chineál ar an mbealach.
Uaireanta tá thart ar, b'fhéidir, 55 nó 60 ag déanamh na hArdteistiméireachta, b'fhéidir go mbeadh 10 faoin gcéad acu sin ag dul ann. Blianta eile ní bhíonn ach duine nó beirt. Braitheann sé ar an bliain atá ann agus an suim atá acu. Ní bheadh an ceangal acu, níl an tradition thart anseo, dul ar an ollscoil, dul go dtí an tríú leibhéal, mar sna blianta atá imithe bhíodh go leor fostaíocht le fáil ach tá sé sin, tá sé sin athraithe anois, tá athrú tagtha air sin agus níl sé sin go rómhaith anois thart orainn agus mar sin seo an fáth, creidimse, go bhfuil orthu níos mó oideachais a bheith acu ná mar a bhíodh, mar shampla, ná mar a bhíodh ag na tuismitheoirí nuair a bhí siadsan óg.
Ceapaim go mbíonn fostóirí agus daoine éigin claonta i gcoinne daoine ó cheantair áirithe agus níl sé féaráilte. Má thagann siad isteach in agallamh ní fhaigheann siad cothrom na féinne agus níl tada le déanamh faoi. Beidh seansanna acu cinnte ach beidh orthu i bhfad níos mó oibre a dhéanamh mar níl an t-airgead acu. chun na ranganna breise a fháil, mar shampla, níl an t-airgead acu agus níl na contacts acu. Braitheann an obair go mór ar na contacts mar tá fhios agat, seansanna a thabhairt dóibh postanna a fháil agus níl sé seo, níl sé sin ag na daltaí thart anseo mar atá ag an meánaicme.
Is dóigh liom go bhfuil a lán sa saol ag brath ar an gcarbhat scoile a chaitheann tú agus má tá cothromaíocht ann ní fheicimse é. Sea, bíonn an seancharbhat iarscoláirí ag oibriú fós agus Baineann an feiminéan sin le gach aon eagraíocht, dar liomsa, le gach aon scoil. Mura mbíonn na pointí acu ar dtús, ní féidir leo aon rud a dhéanamh faoi ainm an choláiste. Tugann an t-ainm seans breise dóibh nuair a bhíonn gach rud eile ar chothromaíocht. Is cinnte go mbíonn a lán de na tuismitheoirí sa scoil seo sna gairmeacha beatha proifisiúnta agus cabhraíonn siad lena gclann mhac agus lena gclann iníonacha, ach is maith an rud é sin, dar liomsa, is rud nádúrtha é ar aon nós. An siollabas céanna coinníollacha difriúla, ach le fírinne an é oideachas amháin atá i gceist le roghnú scoile. Chuala mé féin dhá rud an-spéisiúil le goirid. Bean amháin a dúirt, Ó tá mé ag cur m'iníon ag an scoil áirithe seo le táillí mar go gcuirfí snas orthu. Agus fear, athair amháin, bhí mé ag seasamh leis ag breathnú ar chluife, bhí dhá scoil ag imirt in aghaidh a chéile, agus dúirt seisean, Ó chuir mo bhean iachall orm m'iníon a chur ag an scoil seo mar go mbeidh sí in ann a bheith ag meascadh le aicme áirithe, agus sílim go b'in é an rud atá ann, i measc aicme áirithe anois amháin, daoine nach bhfuil b'fhéidir mórán oideachas orthu fhéin agus go gceapann siad gur ionann oideachas agus a bheith ag teagmháil le daoine le airgead. Ní dóigh liom go mbíonn aon bhréagghalántacht nó elitism ag baint leis an gcoláiste seo ar chor ar bith. Is é an rud is tábhachtaí, dar leis an bpríomhoide, ná an duine a chur in oiriúint don saol mór lasmuigh. Bíonn oideachas ginearálta tugtha do na páistí, sé sin, tugtar le tuiscint dóibh go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach a bheith ábalta ócáidí sóisialta a láimhseáil i gceart agus a bheith ábalta iad féin a chur in iúl do dhaoine i gceart. Mar sin, bíonn an-bhéim curtha ar phearsanacht na.

b'fhéidir, sa Dáil.
Mar léachtóir ollscoile tá baint agam le go leor daoine óga agus tugaim faoi deara na mic léinn ó na scoileanna le táillí go bhfuil an-mhisneach acu, go bhfuil cleachtadh a bheith i gciorcail áirithe, go raibh cleachtadh a bheith ag taisteal agus a bheith ag caint le daoine as chuile aicme agus mar sin tá an muinín seo acu astu féin agus ar bhealach tá siad in ann iad féin a bhrú chun cinn, i bhfad níos mó, níl siad cúthaileach. agus tá siad in ann teacht ag d'oifig agus a rá 'teastaíonn seo agus seo uaim' agus gheofaidh siad é.
Tá gach scoil difriúil, ach an ionann difríocht agus míchothromaíocht? An bhfuil an stát ag cothú na míchothromaíochta seo? An bhfuil an stát ag cothú deighiltí aicme? Caithfidh mé a rá freisin go bhfuil ar an. ar an stát airgead a thabhairt don oideachas, is cuma cén dalta é nó í. Agus má tá seans, nó mar is, nó más mian le tuismitheoir ar bith breis airgead a chur leis sin, tig leo é sin a dhéanamh. Sin ceartas sóisialta.
Ní chuirfinn milleán ar na tuismitheoirí má tá siad ag iarraidh na gasúir a bhrú chun cinn, ach an deacracht atá ann, tá. níl sé féaráilte chor ar bith, mar tá go leor gasúr ann nach bhfuil na tuismitheoirí in ann é seo a dhéanamh. Tá dualgas an Stáit le cur san áireamh anseo. Ba cheart go mbeadh an chabhair chéanna le fáil ag gach aon dalta, is cuma cá bhfuil an dalta ag dul ar scoil, agus níor cheart go mbeadh an chabhair sin le fáil níos tapúla in áit amháin seachas áit eile. Ba cheart go mbeadh an deis cheanann chéanna ag gach aon dalta. Ba cheart an méid airgid chéanna a thabhairt d'achan scoil, ach mar sin féin, b'fhéidir go bhfuil níos mó airgid uainne anseo chun rudaí a cheannacht, mar shampla, agus ba cheart na deiseanna céanna a bheith againne agus na háiseanna céanna a bheith againne agus atá ag na scoltacha atá ag íoc táillí. Agus an gcreideann tusa nach bhfuil ag an bpointe seo? Níl.
I mo thuairimse, bheadh sé mídhleathach dá gcuirfeadh siad stop le hairgead a thabhairt do choláiste mar seo, mar ar an gcéad dul síos, tá leath na scoileanna mar seo, tá siad Protastúnach agus tá sé sa Bhunreacht nar féidir aon rud a dhéanamh leothusan. Dá bhrí sin, bheadh rírá agus ruaille buaille. Tá áit faoi leith ag na scoileanna Protastúnacha gan aon amhras agus tá an chosaint, ar fáil dóibh sa Bhunreacht. Ach ina dhiaidh sin féin, níor cheart go mbeadh buntáiste le fáil ag scoil ag scoil Phrotastúnach thar scoil Chaitliceach. Ní dóigh linne gur cheart go mbeadh a leithéid de rud ann. Rinne an iar-Aire iarracht é sin a dhéanamh cúpla bliain ó shin agus dúradh léi go tréan nár chóir é sin a dhéanamh. Sé polasaí an TUI ná gur cheart go mbeadh gach aon scoil, go nglacfadh gach aon scoil le páistí gan aon tagairt a bheith ag an scoil do chreideamh an pháiste nó do chreideamh na dtuismitheoirí, gan aon tagairt a bheith ag an scoil do shaibhreas na dtuismitheoirí agus gan aon trácht a bheith ann ach an oiread, ar leibhéal intleachta an dalta féin. Más rud é go n-íocann siad do na scoileanna, tá ar an scoil sin an curriculum Gaolainn, an curriculum gabh mo leithscéal, an curriculum Éireannach a chur i bhfeidhm sa scoil. Níl aon chead acu aon rud eile a dhéanamh. So tá sin tábhachtach, sé sin, tá an go mbeadh an cultúr céanna nó agus an curriculum céanna ins na scoil cónaithe íocaithe is a bhfuil ag an gnáthscoil. Is í seo an céad scoil in Éirinn a mhúin an Gaeilge mar ábhar léinn agus níl an t-eolas sin ag a lán daoine sa tír seo. agus tá rud beag greannmhar ag baint leis sin, mar cheap na Caitlicigh faoin am go raibh na Protastúnaigh ag iarraidh ministéirí Phrotastúnacha a ullmhú chun na Caitlicigh a mhealladh chun an Phrotastúnachas, ach ní mar sin a tharla in aon chor.
Tá easpa cruthaitheachta ann gan dabht ins an structúr scoileanna, meánscoileanna go léir. Mar ceann de na cúiseanna sin mar bhfuil na scoileanna go léir, na scoileanna meánscoileanna, tá siad go léir príobháideach agus tá a lán, competition, cad é sin? idir scoileanna agus tá a lán difríocht aicme agus cad é sin? ability idir daltaí in scoileanna, a lán, i bhfad níos mó ná a bhfuil siad i Sasana.
Ní ceapaim go déanann sé aon difríocht cén scoil mar féach ar John Bruton agus Bertie Ahern. Chuaigh John Bruton go dtí scoil le táillí an-ard agus bhí an post céanna ag, or tá an post céanna ag Bertie Ahern agus chuaigh sé go dtí scoil lár cathrach. So níl aon difriúil sa caighdeán oideachais idir na.